Dia dhaoibh! Donncha anseo agus arís táim chun leabhar eile a léamh, féach an ceann faoi Lucy. I gcónaí cleasaíocht mar is eol daoibh, ach buailtear bob uirthi sa cheann seo. Feicfimid cad a tharlaíonn di. Tar liom! Luch sa Rang. Luch sa Rang le Máire Ní Ghallchobhair agus Peter Donnelly. Leabhar Breac a d'fhoilsigh. Lá amháin thug Bean de Róiste luch ar scoil. Is peata é, ar sise. Larry is ainm dó. Nach é atá gleoite, arsa Lucy. Féach an luchóg ansin. Agus na páistí go léir ag breathnú air, scríobh Bean de Róiste dán ar an gclár dubh, 'Labhraí luch is peata é, is maith leis cáis ach ní maith leis tae! 'Scríobhaigí an dán sna cóipleabhair, ar sí leis an rang. Agus féach an luch. Labhraí an luch thuas ansin. 'Tá an dán sin an-leadránach, arsa Lucy le Caoimhe. 'Táimse chun mo dhán féin a scríobh. Ní fada go raibh Lucy críochnaithe. 'A mháistreás! A mháistreás! ar sise. 'Tá dán scríofa agam! Féach ansin. Is an dán scríofa istigh inti. Ina cóipleabhar. Léigh Bean de Róiste dán Lucy don rang. Bean de Róiste, Ina teach, tháinig Learaí Luch isteach, Tá ocras orm! a bhéic an luch, D'ith sé Bean de Róiste bhocht. Úúúúúúúúúúúú Tá sé tar éis éirí mór nach bhfuil agus fiacla móra géara air agus scian géar agus gabhlóg. Thosaigh na páistí go léir ag gáire. An-ghreannmhar go deo, arsa bean de Róiste. Maith thú, a Lucy. Tá sé in am don scrúdú mata, arsa bean de Róiste. Ach ní raibh Lucy ag iarraidh scrúdú a dhéanamh. Beidh spraoi agam air anois, ar sí léi féin. D'oscail sí cás Larry agus chuir sí an luch isteach ina póca. Féach, tá sé tar éis é a bhaint amach agus é a chur isteach ina póca ansin. Oh dear, n'fheadar cad a tharlóidh anseo? Go bhfóire Dia orainn! arsa bean de Róiste de bhéic nuair a chonaic sí an cás folamh. Tá Larry éalaithe! Breathnaigh! arsa Lucy. Tá cat sa chlós agus tá rud éigin ina bhéal aige! Féach í ag breathnú amach an fhuinneog ar an gcat agus tá sé ag ithe rud éigin. Ná habair go bhfuil Larry bocht ite ag an gcat, arsa bean de Róiste agus amach léi go dtí an clós ar nós na gaoithe. Bhreathnaigh sí isteach i mbéal an chait. Níl ann ach píosa aráin, ar sí. Phew. Bhí na páistí go léir ag gáire nuair a tháinig bean de Róiste ar ais. Ní raibh ann ach cleas, arsa Lucy, tá Larry anseo i mo phóca agam. Scanraigh tú mé, a Lucy, arsa bean de Róiste. Agus féach, ar Larry, tá sé go breá. Agus féach an scrúdú mata a bhí le déanamh acu, a naoi plus a haon, trí plus a sé agus dó plus a ceathair. An féidir libhse é sin a dhéanamh? Tamall ina dhiaidh sin chas Lucy leis an bpríomhoide sa phasáiste. Abair le Larry teacht go dtí an oifig, ar seisean. Ach tá Larry ina chodladh, arsa Lucy. Ina chodladh! arsa an príomhoide, ba cheart dó a bheith ag obair. Ní bhíonn Larry riamh ag obair, arsa Lucy. Hmm, n'fheadar cad tá ag tarlú anseo. Chuaigh an príomhoide caol díreach go dtí an seomra ranga. 'Larry Ó Dochartaigh! ar seisean go feargach. 'An raibh tusa i do chodladh? 'Ní raibh! arsa Larry bocht agus faitíos an domhain air. 'Ó Lucy! Dúirt tú go raibh Larry ina chodladh? arsa an príomhoide le Lucy. 'Cheap mé gur ag caint ar Larry an Luch a bhí tú! arsa Lucy. Ná tabhair aird ar bith ar Lucy, arsa bean de Róiste. Bíonn sí de shíor ag cleasaíocht. Ó, níl ceachtar díobh ag breathnú róshásta le Lucy ansin, eh? An bhfuil? Thug bean de Róiste cáis do Larry ag am lóin. Ná tabhair aon bhia eile dó, ar sí leis an rang. Níor ith Larry an cháis. B'fhéidir nach maith leis cáis, arsa Lucy le Caoimhe. B'fhéidir gur fearr leis criospaí. Chuir sí criospaí isteach sa chás dó agus d'imigh sí léi amach sa chlós. Féach ar Bean de Róiste ansin. Feiceann sí an rud atá ar siúl ag Lucy. Bhí Larry sínte ar an urlár sa chás gan cor as nuair a tháinig Lucy agus Caoimhe ar ais ón gclós. 'Tá na criospaí ite aige, arsa Lucy, 'ach meastú an bhfuil sé ceart go leor? 'Níl sé ag breathnú rómhaith ansin é. Sínte amach gan bogadh. Féach súile Lucy ansin agus í ag breathnú isteach ar Larry bocht.

Is féach sin Learaí is é go breá. Agus ní amháin go bhfuil bean de Róiste ag gáire fúithi ach tá na páistí eile sa rang ag gáire fúithi freisin. Thosaigh na páistí go léir ag gáire ach ní raibh Lúsaí ag gáire. Scanraigh tú mé, a mháistreás, ar sí. Tháinig an príomhoide isteach sa rang nuair a chuala sí an rírá. D'inis Bean de Róiste an scéal ar fad dó. Thosaigh an Príomhoide ag gáire. 'Is féidir le múinteoirí cleasanna a imirt freisin, a Lucy, ar seisean. 'Yep, sin é. Caithfidh Lucy bheith cúramach, nach gá? 'Yes. Súil agam gur thaitin an leabhar sin libh, agus tá mé ag tnúth le leabhar eile a léamh daoibh go luath.